aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti cha achimwene chikhupe chonse ife tinacho kuno kuti kumeneko zanu zonse zikuyenda bwino kuno kwanu ayi ndithu mulungu akutisungabe ndi moyo sikuti pali kudandaula kwenikweni Mavuto monga muja ndidakambira muja nthawi zonse nazayerera achimwene. Zina zake zikamachitika sikuti ife timaona zachilendo kwenikweni. Timadziwa kuti a mzimu wa Maravitu mzimu wachabechabe amwene. Ndikudziwa mumtima mwanu mukudziuza kuti ee obwande, mwayambapotu nkhani yachabe kwabasi, nkhani ya mzimu wa Maravi. Ndiye mwati imakhala bwanji? Ndukuuzani koma mundilore ndiyamikire kaye omwe aja a Kwezy Buses chifukwa chondiguliranso sitampa tsiku la lero. Ulendo wa pa bus kwathu kuno umabhebha ndi bus za Kwezy basi! Umayenda bwino kwambiri komanso umapulumutsa nthawi ndi ndalama zimene ukadaononga. Munthune ndimakamba kuti nkhani ya chimzimu cha Maravi ndi nkhani yayikulu kwabasi. Ndimatsatira achimwene kumene anthufe tikuchokera. mizimu imene yakhala ili pansi pathu zilipo zina zake achimwene zimene tikumalimbana nazo koma tazindikira kuti vuto si ifeyotuyi vuto lagona mu chinzimu chimene chinabwatama pakati pathu achimwene chinzimu cha e, e, a, a, i, zakanika chinzimu choti zinthu zimayamba kuyenda ndithu bwino lomwe kenaka umadzangomva kuti a zakanikatu ndi chimzimu. Nchifukwa chake ndikuti ofunika kusamalitsa achimwene. Ena mwa mavuto amene tikukumana nawo tsiku ndi tsiku sikufuna kwathuyi. Kuyesetsa ndiye timayesetsa, koma chimzimu chimenecho. Ndi chifukwa chake kwathu kuno kuyambira kalekale timakhala tikukamba zina zochitika nkumakhalanso zina. Nthawi ya alidzi anthu tidapita pa msewu, we want change! We want change! Mdala mlidzi wa Muyaya tinamthamangitsa, zinthu zinasintha. Kunabwera malume Chempando, mzibambo wa majokosi, akati, Ehe, u- ujeni, mutu, mutu, tsitsi ngati mphaka. Tinasekaseka, kenaka anayambanso manena kuti ayi, ayi, iyayi. izi ndiye zichani izi izi ndiye ayi izi bolani mdala yemwe uja alidzi pepani nakulakwirani bolani mkango omwe uja basi awa too much kuba komanso corruption ndiye kunali kung'ung'udza osati masewera koma zinthu zinali zitazondoka kale kubwereranso sikukanathekayi Ndiye zinadzasintha achimwene. Malume chempando nthawi yawo inatha. Kunabwera chitsulo cha njanji. Zinthu zinasintha. Anthu anadumpha. Heya! Achita bwino! Tione zina! Pang'ono ndi pang'ono, enanso anayamba kudandaula kuti iyayaya! Uyu akuoneka ngati ndi wankhanza. Bolaninso malume achempando omwe aja. Zinthu zinali bwino ndithu. Anthu timakhala ndi ndalama m'thumba. Koma uyu ee akuoneka ngati atipha uyo. Ndiye kunayambika zionetsero zoonetsa kusakondwa. Anthu anayamba kumathamangathamanga kumzinda. Achoke! Achoke! Kunavuta koopsa. Mpholopolo inalira pho! Achinyamata 20 ku Mzuzu anamwalira. Zinthu zinafika ponyung'unya. Mwatsoka, zinthu zinachitika, kunabwera Mama Jo. Nawonso anafika ndi nkhani zawo. Kunali yanyamuka! Zaka ziwiri zokha, anthu anayambapo kulankhula. ah ayi ndithu bola nditso mdala uja chitsulo cha njanji uja koma masteniwa ah ayi ndithu nde zinathekadi mama Jo nsalupa phewa zinawagwa anachoka kunabwera bulazi mmerikano mzibambo wa chigreen card wachirapharapha tinayendabe chonchobe koma osalephera udandaulayi niumadandaula kwa basi abwana anyamata anachulutsa matamo zinthu sizikuyenda bwino bolanso amawo omwe aja nde kunayambikanso zomayenda kumachita za woye woye woye woye woye woye zinthu zidasokonekera ada anapatsidwa get out kenaka pano ndi osabu kwa kanthawi kochepa zayambiranso ayi ayi osabu ndi ayinso bolaninso omwe aja antchona aja koma awa ndi a 0 basi ndiye tikumakhala kutukwana mtundu onse ena akukuwa pansipansipa kuti achoke achoke atikwana anthu amabodza amenewa ndiye mukayang'ana achimwene muona ndithu zimene zimachitika kuno sikuti ndi zabwinobwino ayi muli kamzimu kenakake ndithu kamene kupanda kusamala tidzikhala tikuzungulira malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali mukandifunsa lero lino ndikuwuzani kuti ndazindikira kuti vuto si anthu amene timawayika pa maudindo ayi koma mzimu wa malavi wachabechabe kwabasi kupanda kusamala achimwene tidzakhala tikumadana ndi anthu mpakana kalekale tidzakhala tikuyeserera anthu m'maudindo koma zinthu osamasintha mpakana kalekale ngakhale atabwera amene amatamidwawo kuti koma awa ndi atsogoleri mbambande kumayiko kwawoko kubwera kwathu kuno unyasalande ndithu sitingatengenso nthawi tikhoza kuyamba kuwagenda iwe mutu ngati mpira ukulu unga watapita uko tachoka pamenepo iya Mzimu wa Malavi umatipangitsa kumangopanga ndale nthawi zonse. Ndale! Ndikuiwala nazo zitukuko. Mzimu wa Malavi umatipangitsa kumapanga kampeni ngati zisankho tikukaponya mawa, chonsecho pali zaka zina ziwiri pakatipa. M'malo mochita chitukuko, m'mutu mwathu mumakhala mumayenda masankho ena amene akubwera basi. Malonjezano onse amene tidapanga ndi wanthu kuaiwala. Vuto si atsogoleri athu achimwene, koma mzimu wa Malavi ndiye vuto. Mzimu umene kanthawi kena kake timadzamva ngati mwina mwake tafikapo, kenaka kwa kanthawi kochepanso timadzakuwanso kuti aah! Zitakanika mmenemo achimwene. Kamzimu ka Malavi koyipa kwabasi. ndiye kali m'malo ambiri achimwene ngakhale kwa anyamata athu owonkha chikopa ndi komwekotu kamzimu ka malavi kamzimu komakupangitsa munthu kuwa kuti ee ee ee oh! mzimu omapereka chiyembekezo kuti apa zinthu ndiye zisintha kwabasi anyamata akulodwa mpira awa koma ndiye inu kumangokhalira kukuwa ah! ah! ah! aphonyaso ah! mmesa apa kadangotere kenakaso kungotere basi takaiphula gemuyi mu nthawi imene sikuyembekezeranso mzimu wa malavi umatulukira kubweretsa chipwirikiti pamalo achimwene pamalo pamene panali chiyembekezo basi chiyembekezo chija kuzirala vuto si ifeyi koma mzimu umene umabwatama kwathu kuno ndiye vuto ukumatikokera pansi tikumapanga zinthu zozondoka mzimu womaoneka ngati ya apa ndi zinthu zagwira msewu apa apa ndi zikuyenda apa apa ndi zikuyenda ah, mwapanganso bwanji nanga zinthu zinali bwinobwino mwazisokonezanso bwanji izi vuto si iwowoyi koma mzimu wamalavi wachabe kwambiri unalowa ngakhale m'mabanja mmene tikuzionera ndithu ku chikombeni kuno achimwene kabanja kabwinobwino kupangitsa ukwati woyera ndithu bwinobwino anthu ndikuvina osati sewero achimwene a jailosi akwatira alowa mbanja jailosi wakwatira bendeka bendeka wakwatirani eh, eh, bendeka bendeka Osirira ndikumasirira ndithu kuti zinthu zikuyenda, a Jailosi asintha kwabasi, asalala, zipwepwe zija zatha, maziru onse azilala, sakuonekansoyi, kathupi kakulupala ndithu. Kenaka umadzakumana nawonso a Jailosi kuti angopita kanthawi kochepa. Bwanji nanga a Jailosi? Ayi ndikuchokera kokadula chisamani, banja sindikulifunanso, lantikwana ndalephera basi. Aaa a Jailosi, banja labwinobwino lija chavutanso ndi chiyani? Vuto si iwowoyi koma chi mzimu cha malavi chikutikanikitsa kupita chitsogolo. Azibambo akuluakulu ndithu, anzeru zawo bwinobwino, azimayi olemekezeka ndithu, anzeru zawo bwinobwino, basi kufatsa kumadzijambula bunobuno kulaula dziko nkumaponyerana zipikitchalazo m'masamba amchezo. Anthu a Mulungu olemekezeka ndithu kumajambulitsa ndi timabebi ting'onoting'ono msinkhu wa ana awo kunyanja. zithunzi ndikutuluka ndikumazikana ayitu sindiineyi amene sindiineyi wina wake wangotenga nkhope yangayi ndikuyikapo pamenepo basi sindiineyi ine sindipanga nawo za za pupu- pupu- pupu- promanization ndiwe wakuti mamiwe amene umapunya zithunzi zanga kuti ndilephere masankho akuchalichi umadziwiratu vuto si bwana awayi koma mzimu wamalavi